An balimaw an bɛ foli ani tanuni di aw bɛɛ ma aw kelen kelen bɛɛ aw sigiyɔrɔ ani aw bɔyɔrɔw la aw balimakɛ n'aw denkɛ Bubu Mabɛl Jawara anw de bɛ émission chronique kɛ émission in an y'a fɔ aw ye k'a tɔgɔ de a ye na an k'a fɔ an k'a bɛɛ fɔ an k'a bɛɛ fɔ an ka jɛ an k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ émission in a bɛ sigi o kan an y'o de fɔ aw ye bi an bɛ don an ka sijɛ kɔnɔ an ka thème tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ minnu kɛra Sogolo i bɛ ka fɔ o tuma na nin kɛra tare tare ko min ye an bɛna an da don o de la ka a ɲɛfɔ balimaw bi sijɛ bɛ tali kɛ o de kan n'an sera ka an yɛrɛ firifiri binkanni misɛnnin minnu bɛ sen na mun kama nin waati kofɔlen ninnu na mun de b'a la ka kɛ n'an b'a la ka attaquer don o don munna nin waati in na attaque bɛ ka multiplier munna il y a une série d'attaques dans ces derniers temps là mun de y'a to an bɛ ka gosi don o don yan an k'an da don sijɛ la an b'a fɔ aw ye ka fɔ anw bɛ ka gosi don o don nin waati kofɔlen in na n balimaw nin waati ye diyagoya de ye an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Tesaliti ye ka taa bila o tuma na fɛn min ye Kidali ye k'a b'o la o tuma na ka na kɔrɔnyanfan fan o fan fo ka na bɔ Gawo kan dɔrɔn na k'anw kan tun bɛ Faransi bolo a fɔra k'a k'a bolo bɔ baara bɛɛ la k'a ka taa n balimaw Faransi y'a faamu sisan ka fɔ Mali a wulila k'i jɔ ale ta kuma sera arme fɛn fɛn dira terroriste fɛn fɛn ma a bɛ attaques caya mun kama arme ninnu bɛ se ka détruire cogo min na au cours des opérations dɔwɛrɛ tɛ dɛ nin de don c'est pour cela Katiba de Masina y'a faamu Sogolo bɛ attaquer waati min na Kalunba bɛ attaquer waati min na Sevare bɛ attaquer waati min na u ye attaque saba de fili ɲɔgɔn fɛ ka kɛ terroriste dɔw bɛ yen olu ye repli stratégique kɛ k'u ka minɛnw cɛ ka taa k'a dɔn k'a fɔ Renseignements min bɛ ka d'olu ma Faransi fɛ, a si jɛlen tɛ. Olu bɔra ka Mali gosi nin wagati in na 10 attaques moins de 5 jours a bɛɛ kɛra terroristes ka ɲɛkumu kan. Donc terroristes ɲɛmɔgɔba dɔw y'a faamu, olu y'u ka position abandonner déjà ka segin ka taa k'u dabɔ nin kɛlɛ in na barisabula Mali armée bɛ yɔrɔ min na la puissance de feu de l'armée malienne duguna t'a la hali n'a y'a sɔrɔ bi jugu dɔw kelen bɛ k'o kɛ k'o ye propagande ye nka terroriste yɛrɛ b'a dɔn ko c'est une réalité don o don armée bɛ ka minɛn kuraw de sɔrɔ ka taa fɛ davantage don o don équipement kuraw de bɛ ka nalen don o don armée b'a la ka renforcer don o don i b'a ye k'a fɔ minɛn kuraw de bɛ ka nalen ka na fara baara yɛrɛ cogoya kan donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi mali armée bɛ yɔrɔ min armée min don elle est autonome fɛn min ye comportement fɛn fɛn bɛ yen k'a daminɛ vecteur aérienw na k'a daminɛ artillerie la k'a daminɛ o tuma na fɛn min ye

nin kɛnɛ kan maliyɛn cɛw kan ka fo nin kɛnɛ kan maliyɛn muso kan ka fo nin kɛnɛ kan maliyɛn bɛɛ bɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma nin waati kelen na fɛn min ye ka armée min sɔrɔla donc victoire o b'a la ka woyo don o don ka taa an b'a fɔ a ye nin tile tan laban kɔnɔ armée ye minɛn min récupérer c'est plus de mille armes et munitions n'i y'a marifa n'a munition bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ ka ca ni ba kelen ye n'a mobili n'a moto n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan butin a ka ca ni ba kelen ye yanni an ka don an ka sijɛ kɔnɔ u tun bɛ nin ɲɔgɔnna de kɛ an na san deux mille seize san deux mille quatorze MINUSMA bɛ yan wagati min na ni an ka cɛdenw n'u dɛsɛra yɔrɔ min na MINUSMA bɛ na ka u désarmer k'u ka minɛnw minɛ k'a di MNLA ma ou bien CMA ma ka k'o minɛ anw bɛ désarmer k'an ka minɛnw minɛ k'a di an juguw ma walima tuma dɔw la ni nansaraw ye minɛn kura di an ka finitigiw ma N'u y'a dɔn camp min bɛ yen ni minɛn kura dir'o ma u b'a essayer ka attaque bonya o yɔrɔ la walasa k'o minɛn ninnu récupérer ni armée taara k'o to u b'o minɛn ninnu récupérer k'u di jugu ma donc u b'a kɛ i n'a fɔ u bɛ ka anw armer o y'a sɔrɔ fɛn min ye anw ni faransi bɛ bolo di ɲɔgɔn ma na coopération bɛ anw ni faransi cɛ anw ni faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'a fɔ k'o tuma na ko fɛn min ye coopération militaire b'an ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ opération Barkhane anw ka o tuma na fɛn min ye renseignement n'an ka logistique bɛɛ kun dilen bɛ o ma donc an ka minɛn girinmanw bɛ yɔrɔ min na u b'o di jugu ma n'u y'o di jugu ma jugu bɛ tila k'o kelen utiliser ka tila ka na anw ma ka na anw gosi n'o ye n'an taara k'o to o minɛn c'est une manière ka fɛn min ye an jugu armer mais u b'a kɛ i n'a fɔ u ye minɛnw da anw ma u b'a fɔ k'an ka minɛnw bila ko ka poste de contrôle caya au lieu de an ka base militairew sigi o tɛ kɛ dɛ postew de bɛ caya ni postew cayara o tuma na u bɛna arme lourde bila yen ani cɛ damadɔni ni assaut lancera ni o yɔrɔ binna o minɛn ninnu terroristew ni djihadistew b'o récupérer a bɛ fɔ aa k'an yɛrɛ de taara k'an ka minɛnw to transition rectifiélen Colonel Assimi Goïta y'a hakili to nin la o de y'a to mali a bɛ ka baara kɛ ni détachement renforcélenw ye ani a bɛ ka baara kɛ ni base militairew ye a bɔra coopérant français minnu tun bɛ yen u da bɔra an ka ko la an ka secret de défense u da bɔr'o la an ka conseil de défense u da bɔr'o la sisan nɔ mali ka gundo a bɛ mali yɛrɛ FAMaw de bolo a bɛ mali yɛrɛ finitigiw de bolo o de y'a kɛ nin waati laban in na aw b'a ye k'a fɔ attaque fɛn fɛn kɛra an ka camp position de bɛ di mais an ka cɛdenw bɛ ka stratégie ni tactique minnu bila en place i bɛna ye k'a fɔ maa si tɛ o kalama mais camp position bɛ di parce que an ni nanzaraw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ caman dɔn an na an bɛ caman dɔn u la donc i bɛna ye k'a fɔ u bɛ position di nka camp cogoya ye nin ye u b'o fɔ nka cɛdenw bɛ tan cɛdenw sigilen min cɛdenw bɛ nin yɔrɔ in na n balimaw aw bɛna ye k'a fɔ o kuma tɛ yen o kuma tɛ se ka fɔ fana an bɛna an ka sujet la kunnasini mun kɛra an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juillet kalo tile mugan ani seegin ye san ba fila ani mugan ani fila an bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye juillet kalo tile mugan ani duuru ani naani ani duuru ye binkaliwalew taara yɔrɔ saba Kalumba ale b'o la min bɛ Muruja yɛrɛ fanfɛla la fɛn min ye Sogolo ni dɔw b'a wele ko Suwala nin dugu bɛɛ ye fɔcogo kelen binkaliwale taara ka an ka détachement min bɛ yen n'o ye opération kɛlɛtigi 1 ye olu bɛ o yɔrɔ min na u nana ka na yen fɛnɛ k'o gosi fɛn min ye Sevare mara yɛrɛ fɛnɛ une heure wagati u nana gosili kɛ n balimaw an b'an da don Sogolo ta la n'an b'a fɔ o ma ko Suwa Sogolo ale ye donda 7 ye u ye jateminɛw bɛɛ kɛ an ka détachement min bɛ yen n'o ye kɛlɛtigi 1 ye a commandant an b'a fo a ka unité mɔgɔ o mɔgɔ an b'a bɛɛ fo a ka cɛ o cɛ bɛ yen an bɛ foli di a bɛɛ ma armée cɛ n'a muso denmisɛn ani mabakɔrɔ chef d'état major ka foli d'a ma ministre de la défense ka foli d'a ma colonel Asimi Goyita k'a f'i ma ko félicitations k'a fɔ bi an bɛ hakilisigi kɔnɔ attaque maa si t'a bandon dɔn mais malidenw ka cɛsiri ala mana nɔgɔya don min na an bɛ tare tare di o don balimaw nin don kofɔlen in na u nana mun kɛ i bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye Sogolo kan an ka kɛlɛtigi min bɛ yen a bɛ dɔgɔkun fila bɔ dugumɔgɔw yɛrɛ nana ye k'a fɔ u ko a Sogolo de la ka gosi siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ Sogolo bɛ attaquer Sogolo ka attaque kɔnɔna la o tuma na an bɛ bɛna mun de kɛ an bɛna mun de fɔ anw kan ka mun dɛmɛ di an ka armée ma nin wagati kofɔlen in na an k'an ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ k'an ka armée dɛmɛ ni mun ye dugudenw yɛrɛ semaine jan tɛmɛnen u ye daba ta Bin o bin kun kɛlen bɛ ka camp lakoori bin o bin n'a kun kɛlen bɛ ka ka camp kɛrɛw ni camp fanfɛlaw la ni tu ninnu ni mɔgɔjugu kun bɛ se ka dogo a la u ye bin ninnu bɛɛ kan k'a bɛɛ bɔgɔti k'a bɛɛ bɔ yen o kɛra dɔgɔkun jan tɛmɛnen ye dɔgɔkun min dar'o kan dugudenw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan o tumana fɛn min ye bin tɔ minnu bɛ yen ka na ka na a tɔ bɛɛ ci ka bɔ yen an bɛ se k'a fɔ aux alentours du camp plus de trois hectares et demi dugudenw yɛrɛ de ye daba ta ka bin bɛɛ siɲɛ ka bɔ yen kan maa si tɛ se ka na bin camp in kan dogo la k'a sɔrɔ an ka finitigiw n'u ma a bɔ a kalama balimaw nin kɛra tuma min na i bɛna k'a fɔ dɔgɔkun kelen ka kɔn attaque ɲɛ mali finitigiw ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu de tun bɛ terɔrisiw la loger so kɔnɔ olu de tun ye terɔrisiw jabala ye olu de tun bɛ terɔrisiw ladumuni n balimaw wulikajɔ kɛra ka taa maa saba bɔɲɔgɔnko ka taa tɛgɛ da o kan olu minnu y'u jatigiw ye k'olu bɛrɛbɛrɛ ka na n'olu ye nin ye kɛra taretare ko ye min n'a ye dɔ bɔ kɛlɛ in giriya la n'a kɛra sababu ye ka dɔ fara an ka victoire nin kan olu minɛla yanni bingali don cɛ balimaw o maa ninnu bugunatigɛ o bɛ armée yɛrɛ bolo sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ka nin baara ko o latilen ɔ an bɛna mun ye an bɛna ye k'a fɔ taratadon mun de kɛra nin binkaliwale nin nabɛnna kabini su minuit wagati ni o ye zéro heure i bɛna ye k'a fɔ maaw donna dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni sogolo dugu kɔnɔna la moto tan tan duuru marifaw b'u bolo maa mugan bɔɲɔgɔnko o donna u ni marifaw k'a fɔ o tumana na dugumɔgɔw ma ni maa kelen nɛn ta k'a da u bɛ ko kila i ma sigi ni min ye u kelen k'o kɛ tuma min na sogolo donda wolonwula ka bɔ sogolo ka taa ni o tumana fɛn min ye nara ye u y'o sira u y'o minɛ ka bɔ sogolo ka na ni fala kɔnɔna ye u y'o sira u y'o fɛnɛ minɛ tugun fɛn min ye sidiki ka kɔ eh, eh, sidiki sila ale y'an ka karamɔgɔba ye a fatura nin waati in na u ka o tumana buguda donda u ye yen fɛnɛ minɛ fo ka n'a bila kanali yɛrɛ fanfɛla la donda wolonwula fɛn fɛn bɛ yen u y'u da nin bɛɛ la ka taa ni moto kɛmɛ fila ye ka taa ni cɛ kɛmɛ fila n'a kunkanyanfɛn fɛn min ye appui dilen don u ma ni pikapu saba ye u bɛ k'olu appuyer pikapu saba wɛrɛ o kɛlen bɛ ka tila tila fɛn min ye sogolo yɛrɛ kɔnɔna la coordonnées GPS b'olu bolo kibaruya bɛɛ dafalen b'u bolo camp position b'u bolo o de y'a kɛ an b'a fɔ aw ye don o don ko anw ka kɛlɛ in i b'a ye k'a fɔ marifa min bɛ ka ci mugujugu minnu bɛ ka pɛrɛn ko bɛ ka kɛ cogo min na i yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko ni maa ninnu maa jɔlen de b'u kɔfɛ minnu n'u bɛ kɛlɛ cogoya dɔn maa de bɛ ninnu kɔfɛ minnu n'u bɛ o kuma na u bɛ fɛ mali ka dafiri k'a fɔ ko nin ye terroriste djihadiste ko dɔrɔn o tɛ i bɛna ye k'a fɔ maa bɛ ninnu kɔfɛ minnu bɛ kɛlɛ cogoya dɔn et k'u ka laɲini ye mali ka bin nin wagati laban in na o mobiliba kelen BJ min tun bɛ yen kelen bɛ o ye jɛman ye antenne min b'ale la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye o antenne min b'a la message radio bɛ se ka pasa fɛ wa fɛn min ye transmission fɛn bɛ kɛ aux alentours a b'a bɛɛ capter a ye nin kɛ mun na pour que maliyɛnw ka arajo n'o y'an ka kanali ye an bɛ transmission kɛ min fɛ an bɛ kunnafoniw di tɔgɔfɛ min na n'an ye kunnafoni fɛn fɛn di u b'a bɛɛ capter k'a di terroristew ma duguma k'a di terroristew ma mun kama mali kan n'o ye sogolo kanba ye u bɛ ka firikan min labɛn ka na ni dɔgɔ wolonwula ye u bɛ se ka kan in labin cogo min na k'a baara kɛ u kelen ka nin kɛ tuma min na an ka finitigiw u sɔmina u ye ko b'u bolo ka kunnafoni dafalen b'u bolo u yɛrɛ fana y'a dɔn k'a fɔ waati ma nɔgɔ bingali bɛ ka kɛ de u ye kunnafoni bɛɛ sɔrɔ cɛya ye labɛn de ye fɛn min ye kɔmandan kɛlɛtigi e a n'a ka cɛdenw fana ye labɛnw sabati n balimaw an bɛ bɔ mini na waati min na ka na deux heures trois heures la o y'a sɔrɔ nara sira u ye yen bɛɛ fana minɛ kɔ kɔnɔna minnu bɛ yen fala kɔnɔna minnu bɛ yen u y'u da yen ka yen bɛɛ tigɛ o kuma na fɛn min ye ka na kanali fanfɛla la u y'o fana tigɛ ɔ ka na dugu fila bɔda fana bɛ yen n'o o fana ye o kuma na sogolo ale ni kɔrɔnfɛnya cɛ o dugu fila in u y'o sira fana minɛ babili minnu tun bɛ yen u y'olu bɛɛ minɛ maa ninnu moto hakɛ ala de tun b'a dan dɔn a cɛ hakɛ ala de tun b'a dan dɔn fɛn min ye expert militaire ye o b'u kɔkɔrɔ ka coordination cogoya d'u ma bi kɔni u bɛ kan in minɛ kan in bɛ to a la bɔda foyi tɛ yen n balimaw u kelen ka nin kɛ tuma min na deux heures trois heures u y'u ka obus RPG mortier minnu b'u bolo u y'olu bɔ k'olu da lance-roquette minnu bɛ yen olu position kan ka di minnu ma fɛn min ye ka bɔ ka na sogoloni tilebi fɛ ani ba yan fɛ u ye yen kɛ u ka artillerie ne y'u ka minɛnbaw ye bɔnba minnu bɛ se ka fili kan kan u y'o la poste ye o tuma na cɛ dɔw bɛ yen olu labɛnnen don ni échange tir kɛra kɛlɛ bɛ senna tuma min na olu b'u da u disi kan k'u nagasa nagasa ka na camp kogo ta ka don donc sɔrɔsi minnu bɛ kɔnɔna la u b'a essayer ka échange tir yɛrɛ wuli à l'intérieur an ka armée tɛna se ka kɔkan kɛlɛ kɛ ani ka kɔnɔna kɛlɛ kɛ n'o ye combat extérieur ni combat intérieur ye a dɔw la n'u sera kɔnɔnamɔgɔw la camp bɛ firi u bɛ su bɔ fan bɛɛ fɛ u bɛ camp siéger u b'a jira k'a fɔ ko armée Mali k'a ye défaite kɛ nin fɛɛrɛ ninnu bolodala su 2 heures ka taa bila 3 heures wagati la u ye ninnu bɛɛ boloda i bɛ min dɔn i b'o de kɛ subaga ani ɲɛgwan u bɛ ɲɔgɔn na attaque waati an n'a cɛ ye heure damadɔ ka bɔ 3 heures la ka na 4 heures la hali bi labɛnw sabatira nka u ye mun kɛ walasa k'a dɔn k'an maaw kelen bɛ ka labɛn jumɛn na sabati an bɛ don 4 heures la waati min na u ye rafale mankan fila bɔ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn min ye tir de riposte ye n'o bɛna kɛ u ka se k'a dɔn labɛn jumɛn bɛ an ka sɔrɔsiw bolo an ka sɔrɔsiw kelen bɛ ka mun de boloda u yɛrɛ ka labɛnw bɛ cogo di u kelen ka nin bɛɛ boloda tuma min na u ye o tuma na fɛn min rafale ɲɛ fila wuli maa ma kum'u fɛ maa m'u jaabi u kelen k'o kɛ tuma min na u y'u da fo ka na don fajiri kaɲa fɔlɔ o bɛ wele tuma min na ka na bila plus précisément à 5h20 minutes u ye fɛn min ye offensive fɔlɔ u y'o wuli ka bɔ o kuma na u ka point stratégique yɛrɛ fɛ n'o y'u ka point central ye u ka obiw ni u ka artillerie gɛlɛmanbaw bɛ yɔrɔ min na obi kun fɔlɔ u y'a fili k'a ma u kɛlen ka obiw fili fili tuma min na o yɔrɔnin bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ a position naani psɔn saba o tora zerifu la psɔn kelen o ye api ye psɔn naani o ye ofasi lase kan kan o kɛlen ka ofasi lase tuma min na i bɛ ka fɔ ourasɔnon kɛlɛtigi o y'a sɔrɔ ale kɛlen bɛ ka lɛ kati di kan n'a b'a fɔ lɛ ka diz diz ale kɛlen bɛ ko o ta ateri minnu tun bɛ yen n'o ye bilannen minnu ye mariri kamamasa olu kɛlen bɛ k'u psɔnɛ kan kote naani bɛɛ la Tireurs d'élite minnu tun bɛ yen n'olu ye denmisɛn tɛgɛ dumanw ye olu kɛlen bɛ ka lunette laser infrarouge bɔ olu la olu kɛlen bɛ k'o don ka position ta k'u da o tuma na labɛn bɛɛ sabatila tuma min na à cinq heures vingt minutes u ye coup de feu lancer roquette fɔlɔ filanan sabanan o filila o fililen tuma min na u kulela k'u kunda camp kan u kulelen k'u kunda camp kan an ka armes lourdes minnu bɛ yen Armes lourdes farimanba minnu bɛ yen, o yɔrɔnin bɛɛ la, commandant ye o tuma na fɛn min ye feu ordonner o yɔrɔ de la i bɛna armée ka puissance dɔn. Côté 4 min y'i kun da anw kan, côté 3 dɔ in o bɛ ka réserve ta k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ côté 4 in bɛ se ka kɛ dɔ ninnu olu bɛ don cogo wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la, balimaw hali u kana kɛ. yɔrɔin bɛɛ la u y'a gosi ha y'u jaabi u bɛ gosi tuma min na b'u jaabi u ye tan tun tigɛ ecde fɛn la ku de fɛn bɛ ka jɔ u b'a la ka ci cogo min na bɛpse ten u b'a ka gosi karepse ten wagati la u y'a ye se k'a fɔ k'u bɛ afase ni o tumaumana na rpzse minnu b'u bolo n'o ye laseolikati minnu bɛ yen olu bɛ afase fɛn min ye armes collectives min b'u bolo u b'a la k'olu di ɲɔgɔn ma cɛ fila fila jɔlen don armes lourdes la n'o ye 12,7 minnu b'u bolo dɔ bɛ ka ceinture minɛ dɔ bɛ ka kun dɔ minɛ u b'a la ka taama dɔɔni dɔɔni ka na armée y'u to o position na tuma min na an ka Grad DM n'o y'an ka lance-roquette dɔ ye n'ale yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ mortier kelen giriya bɛ t'i jɔ 63 kilos la n'a filila a bɛ tiɲɛli kɛ a ka zone de ravagage ça fait 400 mètres carrés fɛn fɛn b'o kɔnɔ a nima fɛn bɛɛ b'a da u y'o kɛ tuma min na ka avancer k'u bɛ na u yɛrɛ hakilila tigɛlen u b'a la ka feu lancer mortier b'a la ka fili tuma min na armée o tuma na artillerie mun bɛ yen section d'artillerie min bɛ kɔnɔna la n'ale bɛ opération kɛlɛ tigi kɔnɔ ale ye feu ordonner ni lance-roquette kelen ye fɛn min ye u ka position naani na ka position fila ka jigi ten kɔrɔ tasuma yeelen b'a la ka yɛlɛ o y'a sɔrɔ fajiri kɛnɛ ma tigɛ kɛnɛ ma fara dibi bɛ yen nka maaw bɛ se ka bugunatigɛ kow kɛ o kɛra tuma min na fɛn min ye position saba min tun b'u bolo n'o position saba tun kɛlen bɛ ka garder o position saba ye k'a fɔ position fila binna o position saba in kɛlɛ tiɲɛna olu yɛrɛ fana nana don kɛlɛ kɔnɔna la o tuma na fɛn min ye olu yɛrɛ fana arme lourde ba tun t'olu bolo mais i b'a ye k'a fɔ arme mun tun b'u bolo pistolet-mitrailleurw don kura kuraw don olu yɛrɛ fana avancera ka na olu bɛ fɛ ka gosili kɛ dɔw b'u da u disi sanfɛ an ka tirɛdeliti minnu bɛ yen cɛ o cɛ fala kɔnɔna ka na nakɔ kɔnɔna la ka na kanali sirani fɛ cɛ o cɛ n'i avansera i donna o pɛrimɛtiri kɔnɔ o kuma sɔrɔ u y'u kun ci i b'o o kɔni kunkolo ni sɛmɛw b'a la ka yɛrɛkɛ ka taa u b'a la ka avanse tugun n'u avansera u b'a fɔ k'u bɛ hali bi u bɛ reziste dɔw b'a la ka bin dɔw bɛ pan ka na o kuma na hali bi Tirɛdeliti minnu bɛ yen n'u ma kun ci u bɛ disiw fara u y'a dɔn k'a fɔ o tɛna marise u y'u jɔ u ye mun kɛ an b'a fɔ o ma ko o kuma na pozisɔn disuwazivu o ye mun ye u bɛ motow ta u bɛ munumunu ka munumunu ka munumunu k'a kɛ i n'a fɔ ranfɔri wɛrɛ bɛ ka na le u b'o kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ fɛn min ye an ka operasɔn cɛbaw ye u ɲɛ b'u la u b'a la ka muvuman fɛn bɛɛ kɛ u bɛ motow ta u b'a fɔ u bɛ ka na munumunu u bɛ motow ta u bɛ moto mankanba bɔ u bɛ mankan kɛ fan bɛɛ fɛ ni nin kɛra i la kɛlɛ la a bɛ k'i kɔnɔ ko jugu k'a bɛ ka na ni sira wɛrɛ ye i yɛrɛ ma sigi ni sira min n balimaw u y'o munumunu bɛɛ kɛ tuma min na u ka pozisɔn fila wulila pozisɔn tɔ tora pozisɔn duuru pozisɔn saba pozisɔn duuru la fila bɛ atileri b'olu bolo n'o ye arimu luru ye saba bɛ olu ta ye o kuma na pisitole metirayɛriw ye olu nana eseye hali bi arimu luru bɛ minnu bolo k'u bɛ avanse tugun ka na n balimaw an bɛ ka surunya o kuma na fɛn min ye sizɛri wagati an ye sɛnkɛri vɛn tɛmɛ ka na don sizɛri taranti kɛnɛ b'a la ka ci dɔɔni dɔɔni u yɛrɛ b'a dɔn nin sen in ko in don tun dabɔra de arime ka kan ka bin joona yanni ka kɛnɛ fara ba sabula ni kɛnɛ cira dugumɔgɔw ale ni dugudenw kɛlɛ a ɲɛta bɛ gɛlɛya u ka pozisɔn fɛn fɛn bɛ yen kɛlɛ ye ɲɛdɔn de ye cɛ min tun bɛ yen ɛkisipɛri militɛri min b'u kɔfɛ n'o b'a la ka pozisɔnw d'u ma ka kan pozisɔnw d'u ma mankan bɛ ka bɔ yan de marifabaw b'a la ka bɔ yan de A ye nin pozisɔn in atake ale yɛrɛ obilizera ani pozisɔn tɔw o tuma na u y'a yɛrɛ tɔ kɛ aso ye k'a kɛ ni min bɛ se ka firi cogo min na ka na n balimaw kɛlɛ tiɲɛna o yɔrɔ de la fɛn min ye bilɛnde leze minnu bɛ yen mariki Kawasaki minnu bɛ yen ni o kuma na atileriw b'u sanfɛ ni marifa jugu b'u sanfɛ fɛn min ye o kuma na marifaba minnu bɛ yen n'o b'an bolo pozisɔn minnu bɛ yen an ka cɛden minnu bɛ yen u y'u natɔ to sisan o kuma na sisan a kɛra an yɛrɛ ka maaw fana obiw lanseli daminɛ ka o kuma na fɛn min ye kudefe minnu bɛ ka bɔ n'o ye marifa cikan ye bɔnbuw nana fara o kan sisan k'a kɛ n'an ye marifa ci an bɛ bɔnbu fila kɛ k'o dafa fo ka na o kuma na u bɛ woloki cogo min na u bɛ segin ten u bɛ woloki cogo min na u bɛ segin ten ɛkisipɛri b'u kɔkɔrɔ u b'a fɔ k'u ka avanse n'u avansera arime yɛrɛ fana bɛ repilike ni obiw ye obi barika bonyana ko in na kosɛbɛ fo ka na kɛ su nana caya ka su bin ka bin ka bin ka bin ka bin fo ka na kɛ sisan u ka beji saba min tun bɛ yen n'o tun bɛ o tuma na ale de tun bɛ yen ka ranfɔri di kote bɛɛ ma o beji in de tun bɛ munumunu ka ranfɔri di kote bɛɛ ma o beji in yɛrɛ fana ni arme lourde kelen b'ale sanfɛ dusɛti tun b'olu kelen kelen bɛɛ sanfɛ olu yɛrɛ fana nana don kɛlɛ la Ba sabula nin ye dernier cartouche de an b'a tan k'a yɛrɛkɛ k'a bɛɛ ci k'a ban n balimaw o bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ fɛn min ye dugujɛ nana kɛ an bɛ ka bɔ six heures trente la ka don dugujɛ dani na kɛnɛ b'a la ka ci o kɛnɛ b'a la ka ci tuma min na maa minnu b'u kɔfɛ olu tɛ fɛ olu ka dɔn olu suw ka dɔn o tuma na minɛn giriman tɔ minnu b'u bolo u y' olu yɛrɛ utiliser daminɛ n'o ye bombe girimanbaw ni bombe de fragmentation ye a bombe kelen kelen fɛn fɛn n'i y'a ci n'a binna yɔrɔ min na a fɛrɛn bɛ se ka wuli ka tiɲɛni kɛ o bombe ni fɛrɛn o ye dadigi kɛ mɔgɔw la dɔɔnini barisabula o ye a mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye u su kɔni sɔrɔla nka a maa ninnu ye bombe min ci bombe ni fɛrɛn a bɛ se ka tiɲɛni kɛ à tout moment bombe ni fɛrɛn a barika ka bon kosɛbɛ olu y'o ci tuma min na i bɛna k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ bɔra terrorisme ni jihadi na sisan k'a kɛ maaba minnu b'u kɔfɛ komando fɔrimelen minnu b'u kɔfɛ olu yɛrɛ nana don kɛlɛ la beji saba o bɛ yen beji saba wɛrɛ o bɛ o tuma na fɛn min ye Sogolo dugu yɛrɛ kɔnɔ i bɛ k'a fɔ beji saba fɔlɔ min tun bɛ yen antɛni b'ale sanfɛ ale de bɛ ka ka taa coordonnées di u nana avancer bombe juguman in b'ale de kan bombe ni filili a y'a fili a sago la kɛlɛ cogoya an y'a yɛlɛma o waati kelen armée yɛrɛ fana posture yɛlɛma ka bɔ position défensive la ka na position offensive la fɛn min ye infanterie minnu tun bɛ yen minɛnw nana ka bɔ ka avancer k'u kunbɛn parce que n'i y'u to cogoya la u bɛ sɔn ka fɛrɛ u ka minɛnw filili ma nin baara in kɛra tuma min na i bɛna k'a fɔ u nana farinya u ma kosɛbɛ ba sabula an ka cɛdenw u bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni marifa b'u bolo u b'a la ka cili kɛ u b'a la ka taama dɔɔni dɔɔni u b'a la ka taama dɔɔni dɔɔni fo ka na kɛ olu yɛrɛ mɔgɔ minnu fana bɛ yen jugu minnu fana bɛ yen

o tɔ nana renforcer k'o kɛ position wɔɔrɔ ye fɛn min ye terroriste ka position wolonwula ye o nana réduire k'o kɛ position saba ye position minnu tun bɛ yen n'olu bɛ munumunu ka appui ni renseignementw d' u ma o position ninnu olu nana essayer sisan o tuma na fɛn min ye ka fara ka u yɛrɛ kɛ u dama position ye n y'a fɔ beji saba minnu tun bɛ yen olu kelen kelen bɛɛ nana position dilan u yɛrɛ ye sisan nɔ mun de bɛ kɛ u b'a la ka armée ka infanterie bɛ taama la ka bɔ u b'a essayer k'o contrer mais u b'u kɔtɔrɔmabɔ fo ka n'u se fala ani jardinw de bɛ kelen bɛ o yɔrɔ la canal bɛ côté dɔ in na u tɛ se ka taa yen ji bɛ yen o tuma na koroni nana kɛ dugumala b'a la ka kalaya an b'o la tuma min na hélico fila min fana nana à dix kilomètres de sogolo ale ye cible fɔlɔ ta n'o ye o tuma na beji jɛman min na aw ɲɛ b'a la min ni dɔw ko ko nansara b'a kɔnɔ mais a suba to ladɔn ale de tun bɛ ka fɛn bɛɛ coordonner coordonnées GPS tun b'ale de bolo ale de tun bɛ k'a fɔ camp côté ye nin ye arme lourde bɛ ka bɔ nin yɔrɔ de la a ye taa nin yɔrɔ de la n'a sera ka nin de kɛ a bɛ se ka camp kunbɛn yan ale de tun bɛ k'o positionw di à dix kilomètres du camp i bɛ k'a fɔ fɛn min ye o tuma na hélico in ye a ye obus roquette kelen fili roquette fɛn min ye type s huit kelen a taa yɔrɔ min ale yɛrɛ bombe in yɛrɛ giriya bɛ t'i jɔ fo kilo mugan ani kɔ la a y'a fili yɔrɔ min na ka beji ta k'a layɛlɛ sanfɛ k'a lajigin k'a kɛ o tuma na i bɛ ala kali ko n'i y'i sen kɛ ka filenkolon ci ka a yɛrɛkɛ depuis o de kɛra position bɛɛ nana ɲagami o y'o kɛ tuma min na fɛn min ye beji fila dɔ in ye ale nana replier k'a ye k'a fɔ avion bɛ ka bombardement min kɛ a tɛ se k'a ci sogolo dugu kɔnɔna la ale b'o la tuma min na k'a bɛ tour cɛ ale nana balan bɔgɔ yɛrɛ fana la o tuma na k'ale koron k'ale lajɔ fɛn min ye an ka pankurun ye beji kelen dɔ in a y'o fana bɔ baara la k'o fana kɔnɔna k'o kɛ i n'a fɔ i sen da filenkolon fana kan k'o fana ci beji sabanan bɛ yen ale y'a essayer k'a fɔ k'a bɛ munumunu k'a fɔ k'a bɛ n'i ɲagami maaw la barisabula i bɛ k'a fɔ bombe cili armée c'est une armée professionnelle n'a bɛ baara o baara kɛ a bɛ jateminɛ kɛ fɛn kana se civil ma a bɛ civil protéger ale ko waati min na k'a bɛ don nɔgɔforonin kɔnɔ k'a b'i pan ka bɔ pilote a y'o beji fana a y'o kɛ i n'a fɔ ala m'a dan terorisiw yɛrɛ ta min bɛ se boli la min bɛ se wolikila min sen ka teli moto ka teli ni min ye bɛɛ y'i yɛrɛ ta o tuma na armée yɛrɛ fana bɔra ka a da u nɔfɛ u bɛ ɲɔgɔn na tuma min na dɔw blessélen don dɔw donna duw kɔnɔ dɔw taara nakɔforow la dɔw ye kɔlɔnkɔnɔnaw lajɛ dɔw ye falakɔnɔnaw lajɛ dɔw ye dingɛkɔnɔnaw lajɛ dɔw taara u bugu yiriw kɔrɔ dɔw jeli b'a la ka suru tuma min na opération kɛlɛtigi bɔra sisan o tuma na a bɛ fɔ o de ma ko ratissage en cours kɛlɛ position yɛlɛmana ka na phase trois la sisan o tuma na ratissage bɛ sen na baara nana kɛ ten dugudenw yɛrɛ jɔlen bɛ kɔ kɔfɛ u b'a la k'u ka armée lajɛ armée b'a la ka succès min kɛ armée b'a la ka exploit min kɛ baara in bɛɛ kɛra dugudenw jɔlen ɲɛna olu jɔlen bɛ dugu ani camp ni ɲɔgɔn cɛ mɛtiri kɛmɛ de bɛ yen canal de b'u ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw jɔn bɛ dugutigiw jeliw laadalatigiw fɛn min ye tabiyatigiw ye bɛɛ jɔlen bɛ ka ka armée lajɛ avec fierté avec honneur kɛlɛtigi a avancera ka na ni maa ninnu kama a avancelen tuma min na o y'a sɔrɔ fɛn min ye BJ saba ale ni mototigi mugan ani dɔɔni olu ye duuru don fiɲɛ la olu kɛlen ka duuru don fiɲɛ la tuma min na à quinze kilomètres de sogolo ee mɔgɔ tɛ se ka teliya ka dan avion ma eliko a ye olu kɛ yɔrɔ min na k'olu gosi olu yɛrɛ y'u jɔ u jɔ nɔ la olu jɔlen u jɔ nɔ la tuma min na fɛn min ye o kuma na cɛ tan ani dɔɔnin o récupéréla o mɔbili min bɛ yen marifaba de tun b'a kɔnɔ balimaw a bɛɛ arme kurakura a bɛɛ munition a bɛɛ rokɛtiw a charge dɔ minɛna olu de kun kan ka na o kuma na BJ saba filanan min bɛ yen ka na olu ravitailler minɛn na armée ye olu fana armée ye olu fana récupérer k'o minɛnw fana récupérer o kuma na o cɛw ka don u ka sɔrɔ sisan opération kɛlɛtigi un a ka sɔrɔ k' a lajɛ sogolo n'o ye suwala ye a kun fo a kun a côté naani bɛɛ ka don dɔndɔɔni ka don dɔndɔɔni ka taa sɔrɔ dɔw kɛlen bɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ k'u bugu dɔw kɛlen bɛ ka taa nakɔ kɔnɔnaw la dɔw kɛlen bɛ ka taa fala kɔnɔnaw la dɔw kɛlen bɛ ka don yiri furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw blesselen don o yɔrɔ bɛɛ la kɛlɛtigi ye maa wolonwula u ka wulikajɔ kɔnɔ u y' o sama ka na olu tun blesselen don balimaw o bɔlen kɔ a la maa dɔw fana tun bɛ yen minnu bɛ janfa la minnu n'olu ye u labalo n'olu y'u ladon u ka marifaw dogolen bɛ o tigiw ka so u ka minɛn dɔw dogolen bɛ o tigiw ka so mun kama olu yɛrɛ bɛ yen ka o kuma na dugu yɛrɛ position kun di hali n'a y'a sɔrɔ dɔw kun minɛla dɔgɔkun kelen yanni bingali don cɛ armée donna du ni du k'o marifaw fana fara ɲɔgɔn kan a n'o munitions fana fara ɲɔgɔn kan ka bɔ n'olu fana ye n balimaw ka n'olu fara ɲɔgɔn kan ni eliko lahawuta fila in kelen jiginna kan kɔnɔ kelen dɔ in o ye munumunu kɔni o y'o saalo n'an b'a fɔ ma toujours ratissage en cours sogolo n'o ye suwala ye a lamunu bɛɛ ka taa o kuma na fɛn min nara sira fɛ an y'a ye k'a fɔ bolofara tɔ minnu tun bɛ kanalen olu bolila ka taa se dugu dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko o kuma na kalunba nka o y'a sɔrɔ u tun bɛ fɛ ka a yɔrɔ bɛɛ attaquer ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ taara ka taa i kunda muruja fanfɛla yɔrɔ ninnu kan eliko ye munumunu kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la balimaw an b'a ye k'a fɔ an nana don huit heures trente neuf heures la kɛlɛ mankan a nana sumaya kɛlɛ mankan sumayalen kuma min na suw yerilen bɛ fan bɛɛ fɛ bejiw olu kɔni jenina olu lankolon jɔlen bɛ marifakisɛw olu tɔmɔna k'u fara fara ɲɔgɔn kan adamaden kɛlen bɛ ka seri fan bɛɛ fɛ bɔnbu minnu don i yɛrɛ bɛn'a ye k'a fɔ ninnu bɛ ka baara kɛ ni kɛlɛkɛminɛ minnu ye kɛlɛkɛminɛ minnu don o kuma na fɛn min ye terroriste ni djihadiste ka kɛlɛkɛminɛn tɛ nin ye, puissance militaire dɔ bɛ ninnu kɔfɛ mun b'a la k'u renforcer nin bɛ kɛ kuma min na, u ka cɛ tɔ minnu kun bɛ yen, n'olu kun kan ka bɔ dugu wɛrɛ la, n'olu ye kɛlɛdonnabaw ye, ni olu yɛrɛ bɛ ko dɔn, olu y'a jira k'a fɔ armée Mali a bɛ yɔrɔ min na, fɛn min ye o kuma na faama minnu bɛ yen, maa minnu b'a la ka terrorisme sankɔrɔta, olu y'a ye k'a fɔ ninnu ta tɛ terrorisme ko ye. ninnu ta ye ka jamana yɛrɛ bin terroriste caman de bɛ yen u ye maa minnu nadon a ka taa ni plus de six cents éléments ye minnu ye marifa bila k'u yɛrɛ ta k'a dɔn k'a fɔ dix attaques en six jours a bɛɛ kɛra défaite ye est-ce que nansaraw t'a la k'u ka armes de utiliser U bɛ yɔrɔ min na ko bi kɛlɛ dɔnniya u tununna nansaraw la face à l'armée malienne armée malienne bɛ ka na ni taabolo ni tasira kura min ye bi i bɛ t'i yɛrɛ de di saya ma n'o tɛ bɔda foyi o tɛna sɔrɔ i la n balimaw nin baara ninnu kɛlen neuf heures wagati dugudenw ye dunun ni bala ta ka na don dix heures la ka na ka n'u ka cɛw k'u fo k'u waleɲumandɔn alaz nana kuncɛ dix heures wagati o kuma na fɛn min ye janaja kunfɔlɔw u y'olu kɛ ka tila ka munumunu jugu bɛ fan minnu na ka fan bɛɛ lajɛ dugutigiw ka yamara kɔnɔ kabilatigiw ka yamara kɔnɔ dugu yɛrɛ ɲɛmaaw ka yamara kɔnɔ nisɔndiya bɛ bɛɛ la tare tare bɛ fan bɛɛ fɛ o kuma na fo ka na bila u ye suw fara ɲɔgɔn kan mɔto tan ani duuru u y'o minɛ beji saba u y'o détruit beji fila u y'o récupérer beji kelen u y'o récupérer avec des armes lourdes à l'appui marifa caman u y'o minɛ k'o fara ɲɔgɔn kan marifakisɛ caman armée y'o minɛ k'o fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye anw yɛrɛ ka fan fɛ n'o ye armée mali ye maa wɔɔrɔ o ni tora la maa mugan ni duuru o banala maa duuru o kɛra banabagatɔ joginnenbaw ye fɛn min ye terroristew fan fɛ maa bi naani ani maa segin olu kɛra maa bɔnɛlenw ye minnu yɛrɛ kɛra banabagatɔ mɔgɔ t'o da dɔn dɔw bɛ hali bi olu yɛrɛ banalenw taara olu b'a la ka sa kungo kɔnɔ kɔnɔ soalakaw y'an wele dɔw bɛ yen balle y'olu sɔrɔ nka u bɛ kungo kɔnɔ ka taa dɔw su taara yen hali n'a sɔrɔ armée ka bilan nin sen kɔfɛ dɔw su yerilen taara ye fan wɛrɛ fɛ n balimaw an bɛ fɛ ka mun de fɔ aw ye nin na nin tare tare nin kunkɔrɔta baara in nin bɛ kɛ sababu ye ka foli di mali finitigi cɛ n'a muso denmisɛn ani mabakɔrɔ nka foli ka di jɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la suwala dugudenw k'u fo k'u waleɲumandɔn a cɛmisɛnkuluw a makɔrɔw a dugutigilakaw a kabilatigiw a dɔnikɛlaw ka foli belebele d' u ma u ni armée collaboré la ka nin baara ɲuman in kɛ olu y'a yira k'a fɔ dugu wɛrɛ t'u la olu y'a yira k'a fɔ taasira wɛrɛ t'u la olu y'a yira k'a fɔ jigi wɛrɛ t'u la olu ka armée de y'u ka fɛn bɛɛ ye n balimaw nin victoire nin nin bɛ kɛ sababu ye terroriste minnu bɛ yen olu yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ fɛn min ye nanzaraw ye u bɛ tiɲɛni bolo kan nka sebaaya bɛ ka gɛlɛya wa u bɛ ka kuma fɔ cogo min na u kan ka kunnafoni min d'olu ma walasa ka se sɔrɔ ani u bɛ ka kuma fɔ cogo min na k'a fɔ i n'a fɔ olu kɛlen bɛ ka armée lagosi ka se niveau min ma olu y'a k'a fɔ kuma in tɛ tiɲɛ ye terroriste caman tun bɛ yen olu ye marifa bila ka bɔ hali n'a y'a sɔrɔ vocaliw b'a la ka circuler ka menacew alourdi ka tila ka gɛlɛyaw fana kɛ balimaw o baara dɔw bɛ yen olu ye baaraw ye minnu n'o bɛ kɛ sababu ye ka aw jatigɛ ka aw lasiran n'an bɔra o la an bɛna ye k'a fɔ o waati kelen na an bɛna ye k'a fɔ jateminɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ o tuma na u ka taabolo kɔrɔ min tun bɛ yen u y'o falen u tun bɛ baara kɛ cogo min na ni mobili don siraw ye ni apprentiw bɛ don dɔw bɛ to yen dɔw bɛ bɔ n'o ye système de mercenariat ye u y'o falen u bɛ ka na cogo di u bɛ ka na so labanbali minnu bɛ an ka dugu la i n'a fɔ sévaré i n'a fɔ o tuma na fɛn min ye an ka zone de conflit la so labanbali minnu bɛ yen u b'a la ka taa loger o de kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ dɔw b'u yɛrɛ kɛ déplacé dɔw b'u yɛrɛ kɛ maa degunnenw ye dɔw b'u yɛrɛ kɛ kunkolotɔmɔgɔw ye a bɛɛ terroriste déguisélen a b'aw hakili t'u la dɔw yɛrɛ fana bɛ ka kalanden kumabaw kalanden minnu bɛ san mugan ni kelen ka taa bila san mugan ni duuru u b'a la ka kɛ i n'a fɔ u b'a la ka kalandenw n'o ye garibu kalandenw ye olu la loger k'a fɔ k'u ka fɛn caman kɛ u ye stratégie falen sisan bari sabula maa minnu donna bɔcogo t'olu la dɔw b'a la k'u yɛrɛ yɛlɛma ka taa u yɛrɛ kɛ kalandenw ye karamɔgɔ dɔw bolo karamɔgɔ minnu ne ni kalanden minnu b'a ka yɔrɔ la n'a m'u la bugula ko dɔn n'a m'u bɔyɔrɔ dɔn a ye se finitigiw ma a ka kibaruya las'u ma a y'a ka finitigiw a y'u la kɔlɔsi a y'a ka finitigiw a y'u kibaruya di a ka finitigiw a ye s'u ma a ka fɛn f'u ye u bɛ se ka fɛn min u bɛ se k'a faamuya cogo min na n balimaw nin baara in bɛ senna tuma min na an b'a ye k'a fɔ wulikajɔ fɛn bɛɛ kɛlen don mun kama u yɛrɛ ye armu min di terrorisiw ma u yɛrɛ nana ni minɛn minnu ye u yɛrɛ nana ni armu bababa minnu ye armes minnu bɛ se ka détruire cogo min na pour que armes ninnu kana segin ka taa olu yɛrɛ bɔyɔrɔw la wa terroriste bɛ k'a faamu k'a fɔ ko nansaraw b'a la k'olu utiliser k'olu lase saya ma mais kabiri u ye kɛlɛ in daminɛ kunkɔrɔta foyi t'olu bolo nin ye nansaraw ka système de ye nin wagati kofɔlen kɔnɔ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ nin attaque minnu filɛ nin ye nin ti fugariya ye nin ye o tuma na an n'u tun bɛ bolodiɲɔgɔnma min na yanni faransi ka minɛn laban ta ka taa ni o prévoirlen don ko o bila dɔw b'a fɔ novembre dɔw b'a fɔ octobre n'o ye gawo mara min b'u bolo yanni'o ka taa marifa dilen don yɔrɔ o yɔrɔ marifa bɛ fan o fan u b'a bɛɛ utiliser k'a ci o tuma na mun kama marifa ninnu n'i y'a di mɔgɔ ma n'a ma ci marifa yɛrɛ bɛ se ka segin i yɛrɛ contre la a y'a dɔn k'a fɔ nin waati kofɔlen in na Sisan min bɛ mali bolo alizeri y'o ɲɔgɔnna de kɛ ka se sɔrɔ alizeri terrorisme gɛlɛyalen kɔfɛ dugudenw yɛrɛ de wulila k'u cɛsiri ka fara armée kan finiko t'a la sɔrasiya t'a la polisiya t'a la zandaramuya t'a la jamana finitigi bɛɛ jamanaden bɛɛ farala ka finitigi kan i bɛ maa min dɔn k'a kofɔ i bɛ maa min dɔn yɔrɔ min na k'a latigɛ i bɛ kunnafoni min sɔrɔ k'a lase i bɛ fɛn fɛn dɔn dugudenw yɛrɛ de farala u ka finitigiw kan o de ye alizeri terrorisme kɛlɛ k'a ban pewu maliyɛnw bɛ ka don o système kelen de la o bɛ sogolo ta o b'o ezanpuru jira an na dugudenw ye armée accompagner cogo min na dugudenw farala armée kan cogo min na dugudenw ye nisɔndiya min kɛ i bɛna k'a fɔ u ni na minɛnen don a b'u yɛrɛ kun na k'a fɔ o tuma na nin waati kelen na olu bi labɛnnen don k'u ka armée sɔrɔla don k'u ka nin baara in fana kɛ balimaw an bɛ kuma kuncɛ ni kuma yɔrɔ min ye k'a fɔ aw kelen kelen bɛɛ ye menace c'est encore réel menace bɛ hali bi aw ka aw farati pɔsitiw la aw ka aw farati dondaw la aw ka aw farati adamaden minnu n'u sugulama don aw k'aw farati u la a ye kɛ kunnafoni dibaa ye a ye kɛ farankan ye aw ka finitigiw kan aw ka kɛ maa ye aw kelen kelen bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ' aw bɛɛ sɔrasi ye an ka fara an ka armée kan ka nin baara ninnu k'a latilen n balimaw kabala tv a chaîne youtube a facebook a tiktok o kuma na ka taa bila fo ma a instagram na aw bɛ nin ja ninnu sɔrɔ o bɛɛ kan nin ye bubumabel ka walawalali dɔ ye k'a las'aw ma sogolo ataki o kɛra cogo min na nin kun y'o ye o kuma na fɛn min ye kalunba ye ani sevare atakiw kɛra o yɔrɔ fana la pour le moment o détails u o t'an bolo n'an y'o détails u fɛnɛ sɔrɔ n'Ala sɔnn'a ma an b'o détails u fɛnɛ da aw ma ni barolasigi wɛrɛ ye a' k'a dɔn k'a fɔ nin waati kofɔlen in na an b'aw fo ka aw waleɲumandɔn dan tɛ foli min na k'a fɔ aw ye hali bi a' ka hakiliw a' k'u to aw yɛrɛ la A ka kɛ maa ye maa minnu a ka kɛ maa jɔlen ye a k'a dɔn nin wagati nin ka kɛ sababu ye an ka gouvernement ani an ka président an ka foli las'u ma k'u dɛmɛ baara in na ka don u jigi kɔrɔ ka don an ka jamanadenw jigi kɔrɔ fanga foyi tɛ mali la ni malidenw tɛ nin baara in kɛra an ma MINUSMA mankan mɛn an ma CEDEAO mankan mɛn an ma Union africaine mankan mɛn an ma finitigi foyi mankan mɛn minnu ye hali kominike kɛ k'a dɔn k'a fɔ mali bɛ nin atakiba ninnu kan nin wagati in na aaa a y'a jɔ an ka mali faamaw ani mali finitigiw an k'u dɛmɛ ni hali n'a kɛra kominike dɔ ye k'a yira k'a fɔ nin baara min kɛra k'a ma diya n ye aw k'an bɛn waati wɛrɛ o kuma na k'a fɔ aw ma ko wa salam ala ka waati wɛrɛ yira an na